Hello, brothers and sisters. Those that work regularly with me could remember that I stated in clear terms that after the elections, aga m agwa ndị Igbo okwu ndị Igbo a mụnwa sokwa na ndị Igbo a m ga-agwa okwu a ife m ga-ekwu erika ife niile a mere m afọ m ya but I was hoping na ife dị mma nwere ike isi na ya pụta and a sị m kwuo o nwere ife dị mma si na ya pụta elections Peter Obi zọrọ ọ nnukwu ife dị mma ka ọ bụ maka o mepere anya anyị nwa mepekwa anya ụfọdụ ndị naịjirịa erepeatikwa m o mepere anya anyị nwa mepekwa anya ụfọdụ ndị naịjirịa etu o si mepe anya anyị bụ ma ọ sọrọ Igbo ma ọ sọghị Igbo ma ọ sọrọ ndị Igbo ma ọ sọghọ ndị Igbo ndị Igbo dịkwanụ iche ndị na-agbagha na-agbagha ndị na-eme gịnị ndị na-agbagha na-agbagha ndị Igbo bụ ụmụ Covenant ndị Igbo bụ ndị Israel ndị Igbo bụ ndị ha na Chineke kpara nkata sị na etu a ka ọ ga-adị chineke mee gịnị wee sị na unu keep side nke unu mụ wee keep side nke m na mount sinai ka e kwuru kwebie wee si n'ọnụ onye a na-akpọ moses wee gwa igbo etu a ya-esi mee ka ụwa dị mma ife ya wụ ụmụ ya na-eme ụwa na-eṅomi ha ọ nya mere na ndị Igbo kwesịrị ịdị eseti standard m ga-eji sọsọ ofu ife wee gwa ya okwu Chineke achọọdụ ka mmadụ wụrụ ife a na-akpọ slave to mmadụ ibe nya mere Chineke ji wee sị ụmụ Israel ahụ ndị Igbo so na ha sọsọ mụ ka ụnụ ga-adị na-efe sọ mụ ga-awụ eze ụnụ ama m ma ya yuzuzi eze maka ife eze mean ọ wụ priest ka m sụọ ya n'oyibo maka ndị ada anụzi igbo mụ ga-awụ king ụnụ ụnụ enwena king ọzọ mmadụ awụna king ụnụ o nwere ebe ya mụ na ogbuebunu francis duru gụrụ ha na gụruo ọ dị anyị ka anyị bere akwa ọ sị na ụmụ Israel wụ slaves nke nyanwa ya ji aka wee chọọ mma ka ha na-efe sọsọ nyanwa anyị ma etu ife si gaa anyị ma etu ife si gaa carelessness recklessness amụta ebe a amụta ebe a amụta ebe a amụta ebe emeghe ụkwụ ebe a emeghe aka ebe a agba ọtọ arịgoro arịtuo anyị wee bata na naijiria kedu etu anyị si egosi naijiria na ọ sọsọ chukwu wụ eze ha in the 1950s ndị yoruba nwee house of chiefs ndị ugwu nwee house of chiefs ndị igbo sị na ha ya enwedu na ọ sọ chukwu wụ eze ha kedu ebe ọ dị taa kezi ife ha ya amụta n'aka ndị igbo gwa m ife ha ya amụta n'aka ndị igbo ndị gbara ha okirikiri onye nọ n'onunu ọ sị nye shovel nye spade ka e gwumie onwe ndị igbo mee gịnị soro ha maba na na ọ human being wụzi eze na ọ mmadụ wụ igwe na ọ bụrọzi chukwu heaven ọgba afọ na onye bu ya wee wụsara mana ofu ife anyị mụtara na election Peter Obi kọntestị bụ na e nwee onye igbo pụkwanụ iche na naijiria na a lot of Nigerians ga-eso ya n'azụ ife mere na ọ bụ ya onye Igbo pụrụ iche bụ a na-eri ego state sị na ị ya eridu a na-eme gịnị a na-eri ego state na ị wụ governor sị m ma eridu a na-ezu ohi sị na ị ya ezudu campus cultism bido na university nọ n'outside igbo land ndị igbo kwuonu na aka ụnụ adụghị kwuonu na ụnụ bụ ndị dị nsọ nnukwu enyi nwoke onye ogidi mana ọ wụ nwadiana n'ogbunike atụrụ ya ana m achọ ya etu m ya esi chọta ya maka mụ na ya miss contact before m bịara obodo a nọ ọ sị m na in the 1950s maka ọ mụrụ nke si amụ nwa na ọ na-awụ mba ndị ọzọ bịakwute ụmụ nwaanyị igbo akpọ ha edine na ife ụmụ nwaanyị igbo na-ekwu ọ wụ na anyị bụ ndị dị nsọ na mgbe anyị na-ebido emewe ya wụ anyị nụọ di anyị mentenu ndị naijiria ndị ọzọ enere anyị anya o nwedo nke kwere anyị mee mana anyị na-achọ ife dị mma o si ede etu aha work ka o si a-work wụ chineke bunie gị enu i bunie chineke enu nke a otu okwu m gwara anyị m ekwukwa mụọ ka ọ dịgodo otu a